nin wagati laban in na mɔgɔ caman yɛrɛ ye mesazi ci ne ma k'u ma ne kumakan kumakan mɛn a ko kan ne yɛrɛ ne yɛrɛ dabali banna i m'a sin kɛ ten k'a bila i ka rezow kan bɔlɔlɔkan ah.
k'a sɔrɔ mhm. mɔgɔ caman bɛ k'a sin kɛ bi ne y'a kɛ ka kɔn olu ɲɛ ee a ka dɔnkili dɔ bɛ yen a b'a fɔ ko baara de kama k'ale bɛ biriye tan mhm. ko franc CFA n'a pas billet de cent mɔgɔ caman ye kuma in lamɛn mɛ mhm. mɔgɔ caman m'a faamu a lamɛn kɛ n'i ko sisan ko franc CFA n'a pas billet de cent o kɔrɔ ye mun ye kɛmɛ biye ni tɛ faransifa la mɛ mɔgɔw b'a ye ko biye dɔ dun b'an bolo k'o ye kɛmɛ ye mɛ n'i dun y'a lajɛ lord ye cɛn de fɔ kɛmɛ biye ni tɛ yen o kuma na a ye siri nin kuma in de kan n bɛ ka sɛbɛ de f'i ye kɛmɛ biye ni tɛ faransifa la aa tiɲɛ na faransifa la kɛmɛ ganani min bɛ yen o dɔrɔmɛ mugan de dɔrɔmɛ mugan de ye cent ye mais est ce que cent biye bɛ yen a tɛ yen donc an bɛ min wele ko kɛmɛ biye o ye kɛmɛ duuru de ye donc tiɲɛ b'a la il a raison ee ja inspiration kuma la koyi o de la ne k'i ma n ko ne bɛ mali artiste la bɛɛ lamɛn i b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ mais e tun b'a dɔn yanni cɛ de e tun lord dɔn yanni saya in cɛ parce que mɔgɔ caman y'a dɔn saya in de kɔli mɔgɔ caman ye lord dɔn saya in de la ne bɛ lord lord makaveli dɔn depuis saya in tɛ e ko ne de y'a fɔ an ka kare kɔnɔ mɔgɔw ye n ko lord ça veut dire seigneur ee lord kɔrɔ o de ye lord lord c'est un mot anglais ko seigneur seigneur lord kɔrɔ de y'o ye hmm. maintenant euh, a ka kuma caman bɛ yen mhm. bon ne tɛ olu bila artisiya kuma kɔnɔ ne b'olu ta ka fara n yɛrɛ kan o de la a ka o kuma diyara n ye min kɛ ne y'o kuma in fɔ mhm. f'u ye mɔgɔ caman y'a video partager mhm. siɲɛ dɔ la yɛrɛ n sigilen don banana bulu bɛ n bolo ee banana bulu tun b'e bolo a video bɛ tiktok sanfɛ o kɛra nin ɲɛ o diɲɛ tun y'a kanubaa ye koyi i b'a dɔn quoi malien artisiw ka di ne ye quoi i b'a fɔ ne yɛrɛ i bɛ nin kuma in fɔ i ka kuma kɔnɔ kuma bɛɛ k'i bɛ mali artisi bɛɛ lamɛn ee n b'a f'i ɲɛna lord ka son min ye lord makaveli labɔ kosɛbɛ i b'a dɔn ye min ye min na a b'a fɔ ko un autre malien américain ee un autre malien américain ɔhɔ o de ye sanga sɔrɔ an b'a la k'u sɔgɔ ko pikiri biyɛn donc o kɛra i b'a ye a ye fɛngɛw sɔrɔ et puis a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a tun bɛ kuma minnu fɔ anglais la ko manamanakanw de don tiɲɛ de don a ka anglais dun ka ɲi e m'a ye fɔ dɔ la a b'a fɔ ko triche veut dire namara en bambara mais et pourtant c'est vrai donc a ka dɔnkiliw la i bɛ leçonw t'a fɛ a bɛ kuma dɔ fɔ anglais la bɔn mɔgɔw b'a lamɛn ten ka tɛmɛ mɛ ni ne kɔni y'a lamɛn dɔrɔn ne b'a faamu malakey même chose malakey bɛ kuma caman fɔ mɛ n tɛna segin olu kan ne b'olu kumaw ta ne b'u faamuya ni n taar'u ɲɛɲini dɔrɔn n bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen mylmo même chose ne bɛ mali artiste lamɛn trop donc a bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a dayɔrɔ suma komi a yɛrɛ ko ten k'ale tɛ dɔlɔ min i n'a fɔ ko protestant a ka dɔnkili dɔ fana na a ko ko silamɛ ɲuman tɛ dɔlɔ min o tɛ ɛɛ ala k'a dayɔrɔ suma. aa zizi mɛ ka mɔgɔ bugɔ k'a fa ta a ca zizi. non n b'a fɛ ka na ni yɔrɔ min an b'a ɲini ɛɛ i b'a dɔn n'i ye nin ko sugu ye mali sini ɲɛsigi de bɛ mɔgɔ dabali ban. a b'an siran kuwa.